as you listen to us, please subscribe and share our programs. Thank you for supporting us. May God bless you. Ụmụ Igbo ibe m ekene m ụnụ asị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ah, nke onye ji eko onye akwakwana ya n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ewetara ụnụ uh, our in continuation of our program uh, ihe gbasara Igbo culture Igbo tradition ya bụ n'ụbọchị tata anyị nwere a serious issue very serious issue nke anyị chọrọ ka anyị discuss with ụnụ and anyị ga-enye ohere ka onye ọbụla nwere ike ihe onye chọrọ ịgwa anyị ya gwa anyị yes n'ezie n'ezie enwere ihe anyị hụrụ mere n'ala Igbo amarọ m otu m ga-esi ekwu ya mana asị m ka m tụpụta ya ka onye ọbụla nwee ike nebe anya Igbo siri ike a n'eziokwu n'eziokwu ụmụnne m ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị ihe m chọrọ ka anyị kwuo ihe a bụ o nwere nwoke ezinụlọ ee nwoke lụrụ nwaanyị fa na-eto fa mụtasịkwara ụmụ emechaa ọnwụ ike bata na na na family wee bido na-egbu ọkachasị ụmụ nwoke gbugide ụmụ nwoke gbugide ụmụ nwoke wee gbufọ last almost the last nwa nwoke nwa mụrụ bụ nwa nwoke ụmụ nwaanyị ka fọrọ ụmụ nwaanyị ịtọ mana ahụ agbadamago nwoke nwaanyị agbadamagokwa nwaanyị agbadago agbada ọ bụzi last nwa a mụrụ dị ebe 3 years going to 4 years egwu wee bata ezinụlọ ime maka ihe na-eme ha ọnwụ ike ọnwụ ike ọkachasị ọnwụ na-egbu ụmụ nwa nwoke amụrụ n'ezinụlọ nwoke na nwaanyị wee sị gịnị n'ihe nke a lekwe age ha lekwe ya na nsogbu adịna ihe bụ last nwa ha mụrụ na ha ma na ha ya-amụ nwa nwa ọzọ egwu wee baa ha ime maka ihe na-eme ha nwoke wee kpọọ nwunye ya kpọọ nwanne nwoke wee sị ya na otu ihe si gbata kwụrụ na egwu na-atụ ya na nnukwute egwu na-atụ ya na ihe a chọrọ ime bụ na a ga-ama otu a ga-esi eme ka alụnye nwa ha nwoke bụ Ifeanyị nwaanyị Ifeanyị a na-alụ nwaanyị dị less than four years less than four years ha- ya na di na nwaanyị atụkwacha wee nele sị na ọ dị mkpa maka ihe ihe na-emenụ ịma onye ọ na-eme obu- onye ọ na-eme omume omume na-ebe obube obube ha wee tụlee wee kwekọrịta wee chọma nwaanyị wee nweta nwa nwaanyị ha jee wee mee ihe n'isi ya lụbata ya lụọrọ ya Ifeanyị alụrụ Ifeanyị nwaanyị chekenụ nwa dị ebe 4 years ka alụrụ nwaanyị nwanne ị nụgoro akọ nke a. ihe na-emekwa n'ala Igbo alụọrọ nwa nwaanyị ka gịnị ka ama ha ghara ichi nwaanyị abata wee bido ọmụmụ ụmụ ka Ifeanyị nọ ka na-eje primary school nwaanyị amụtara ụmụ ịtọ nwaanyị amụtara na Ifeanyị ụmụ ịtọ ụmụ ịtọ ahụ ọ mụtara na Ifeanyị na-eto ofu oge a na-eme a na-asị ifeanyị ọkwa ụmụ gị dị- ọ na sọsọ ọ chịkwa na-achọ gịnị ihe ya bụ ụmụ ya kedu ọmụ ọ bụrụ ha n'ọnụ kedu otu ọ dị confuse a na-akpọ ya onye nwunye gị onye a- ihe ọ na-akpọ ya bụ anti ihe ọ na-akpọ nwaanyị alụtara bụ anti mana nke ka nke bụ nwaanyị ọ lụtara ihe na-adị egbu ifeanyị ilu ịma na ụmụazị obere o mehie ihe ọ na-egbugide pịagide ọ pịagide ọ na-apịa ọ na-ebe ọ na-akpọ ya na anti ya etizina nya biko anti ya gbaghara ya nwunye gị alụtara aha alụtara gị ọ na-egbu gị ilu ọ pịawa gị pịacha gị ị na-ayọ ya na-akpọ ya anti ọ pịachakwa gị o gotara gị ihe ahịa gị rie o gotara gị eh, bred na biskit ị taa ọkwa nwaanyị gị bụ ihe ahụ ihe a wee na-eme n'ala Igbo

ụmụ nwoke na ifeanyị na-eto ha na-emekọsị ihe niile ọnụ ha niile na-eje skuulu alọta ihe edebere onye ọbụla na-eri nri nwala ụmụ ifeanyị maka iweta ịghọtakwa ihe ndị ebe na-eje o. mana ụmụ ifeanyị bụ ihe ahụ ihe a na-enye nsogbu o wee na-emezi taịm emegidego na-eto na-eto na ụbọchị a na-agbarute ifeanyị ebido mataba ihe baa sekọndịrị skuul gụbakwa sekọndịrị a na-agụ ihe a na-ewere asị egwuregwu ya na ụmụ ya ọ na-eje nsogbu ụmụazị ụmụazị ya ụfọdụ nọ na ọ na-efinish sekọndịrị skuul ụmụazị eh, ọ mụtara asị na aha ya nụ Ọ- ụfọdụ ndị bara gbakwara sekọndịrị gbagotere na sekọndịrị skuul ha niile na-emekọsị asị nwanne asị onwe ihe ya amadụ na asị na nwa nwa ya mana ọ dị ndị obodo bụ ndị ma na otu ihe si gaa na ihe a bụ ụmụ Ifeanyị Ifeanyị agụọ akwụkwọ gụcha akwụkwọ jee ịgba bọyị na Lagos ụmụazị ndị ụmụazị ndị nwa nwaanyị amụtara ọfụ alụtara n'aha ya na-amụ a na-asị na ụmụ Ifeanyị emegide papa Ifeanyị anwụọ mgbe papa Ifeanyị nwụrụ Ifeanyị etoo bụrụ a young man maka ihe ndị a na-ekwu bụ a kind of story ka ọ believe nke ihe bụ onye na-apịa m ya ụtalị ọ bata ya mehie obere ihe o gbugide o gbugide ilu gbugide pịagide pịagide ya na-ayọ ya ọ pịacha ọ kpọchigide ụzọ n'ihe n'ime n'ime ụlọ ka ya na-asị na ọ bụ nwunye ya na ọ nwere ka ọ na-agba mmanya ekwu n'ụda oge ụda akọ na akọ ya mgbe ọhụ jere bọyị sense of belonging abata m ime echiche abata m ime ewere ekwere ekwusi ike abata na-asị agwa onye dị na ya onye anya bakwuru ọ na-asị ka onye ya isi abụkwu antie

ụmụazị four amụtara ifeanyị ifeanyị asị na ọ bụrụ eziokwu na ihe a bụ ụmụnne ya na ọma ha mma ha amụ ya na anti ha amụ ya a na-agwa ya na ọ nya nwa mụ ya na ya bụ nwunye mgbe a nwaanyị na ya bụ nwunye ọ sị ọ bụ eziokwu maka ọ na-ahụ mgbe ahụ o pere mpe o nwere ndị ọ na-ahụ na-abịa abịakwa na be ha e nwe ụmụ nwoke ndị na-abịa na be ha ịghọtago ihe a na-ekwu kịta o nwere ụmụ nwoke ndị na-abịa na be ha so nwanne ihe eji ekwu ihe ndị a bụ onye chọọ anyị chọrọ ka ndị mmadụ tinyere anyị ọnụ gbalịsikwa ya otu ọ ga-esi adị ọ bụ ihe ọ bụ kedu ụdị kọlchọ bụ ihe a kedu ụdị tradishọn bụ ihe a ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ifeanyị etobe etobe etobe chọzie ije ịlụ nwaanyị na ya chọtara nwaanyị ya alụ nwaanyị nwaanyị nke nke nke nke alụtara mgbe ọ bụghị mmadụ ekwechiri na agaghị eme eme okwu na ụka wee bido ifeanyị kedu onye ya chọrọ ịlụ nwaanyị a sị na ya ga-alụ nwaanyị na ya alụgo nwaanyị onye ka ya lụrụ o wee bụrụ a very serious problem na famili so ihe anyị ji wee na-ekwu ihe a bụ okwu ahụ ka dị on ihe na-agwa gị okwu a ka dịkwa on ya bụ eh, ifeanyị ekwechi na ya ga-alụ nwaanyị na ya ga-alụrị nwaanyị na a ga-agwa ya ihe a ga-eme anyị wee na-ajụ ekisisi ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na nwatakịrị an innocent boy dị otu a an innocent boy dị otu enwebụ ihe ọ bụla ma ka a sị na a lụọrọ ya nwaanyị bikos ihe ike na-eme na famili a sị ka e wee nwee ike gbochie ka ezinụlọ ha ghara ekpochapụ nwatakịrị wee batazie nwa nwaanyị batazie mụakwa ụmụ mụrụ in the name of ifeanyị a bịazie kịta na-ekwu ka a na-ekwu ifeanyị na diọkpara aha ma ọ bụ diọkpara ifeanyị ka ifeanyị ee ifeanyị na diọkpara ahụ diọkpara ya ka ifeanyị egwudebe eje ogwute ebe ha laif ọ bụ ihe ọ bụla ụmụ a na-ekwu na akpọ gbasara laif but a sị na ọ mụgo ụmụ ọ na-amụ okotoko ma ụmụ agbọghọbịa niile ụmụ agbọghọbịa ha otu ahụ and eh, eh, ụmụ nwoke kara aka kịta ụfọdụ ha nachakwa bọị ifeanyị kara agba agadubekwa esef nwebere oge nwebere oge e duo e duo e duo ụmụ ya ebe a na-agba bọị nya ma aka jọs aka jọs finish ya o bido meme ọmụ orugo otu ihe ọzọ eji wee due ọ chọzie ịlụ nwaanyị akọwakwara nwaanyị akọwakwara na eji gba nnụnụ nne efe nne ya wee kpọzie wee kọwara ya the real truth nya nwa asị na nya ekwerọ ya nwa gwa nne ya na nya ekwerọ na ọ bụrọ nwunye na ọ nwaanyị papa ya na ọ bụrọ nwunye ya na ọ nwaanyị papa ya papa ya je lụ na ọ bụrọ nya nwa je lụ na ọ nwaanyị papa ya so na ọ papa ya nwe nwaanyị na ọ- na ihe a na-ekwu na ọ gbasa ya ọ bụrụ a serious problem ihe a na-agwa gị bụ ọ bụrụ a very serious problem nna ha wee kwugide ihe dị na okwu case a megide na case a mma ha nwụkwuo Papa- anyị mara papa ha nwụkwuo mma ha ekwugide ihe dị na case a megide ifeanyị ma nwụọ n'ime ya okwu na ụka wee chazu ebe ni- chazu ebe niile ị ma na at the initial stage ọ bụrụ na nwatakịrị agbalite na age wee were aka mee decision ya a kọwarị ya mgbe a na-eje eje n'ụtụtụ plant some certain things n'isi ya, o kwesịrị ịghọta but a sị na ya bụ tradition na ọ igbo tradition na all the suppose ihe a wee na-akọs very big obstacle as of today na agwa ihe a na family ahụ so biko ndị be anyị okwu a nwere ka ọ dị anyị na-anụkwa akụkọ na-anụ akụkọ mana nke a nwere ka o si dị okwu a dị serious ya bụ ọ bụrụ na o nwere onye maara ihe a na a part of akụkọ dị otu a ada na o mego na be unu ma ọ bụ n'eziokwu eziokwu n'ala Igbo na a na-eme ụdị ihe eme na a na-alụtara mmadụ nwaanyị without knowledge ya ọ mụọ ụmụ ụmụ ya ahụ ọ mụtara dị valuable na ala Igbo ihe nketa niile nna ha nwere ụmụazị anyị eketa ya otu o si kwesị onye nwere idea onye nwere knowledge of this a na-ekwu ya biko ya kọrọ anyị ihe eji eme forum a bụ eh, akụzie amụta o nwere ihe bụ o nwere e tradition na mụnwa o nwere tradition na-enyekwa nnukwute nsogbu nke a mere nwatakịrị a amakwa m otu e ga-esi ekwu ekwu ndị be anyị biko tụlenụ ihe a ọ bụ otu o kwesịrị n'ala Igbo o so na njirimara ala Igbo ụdị omume dị otu ahụ ifeanyị nọ ụdị nsogbu ifeanyị nọ n'ime kịta o nwere onye nwere ike ịgwa anyị ihe nwere ike ime ma ọ bụ otu e si eme ọ bụ otu e kwesị isi eme ụmụazị ahụ a mụgasịrị eziokwu eziokwu ọ bụ ụmụ ifeanyị ụmụazị ahụ a mụtara na ezinụlọ ahụ ọ bụ ụmụ ifeanyị eziokwu eziokwu maka na argument ifeanyị na-eme bụ na na nya edinaghị even for one day na ha edinaghị even for one day kedu ihe ha ji sị na ọ nya mụ ụmụazị ya ihe bụ argument ahụ na ya agaghị akpọ nwa onye ọzọ ihe a bụ the real argument ya bụ igbo bụ igbo biko unu na-ege anyị ntị anyị sị bikonụ onye maara ihe o nwere ike ịkọwara anyị n'okwu a ya biko ya kọwara anyị na ntị bụ nka anaghị amazụ ihe niile amazụ ọ bụrụ na otu a ka o si dị n'ala igbo ndị okenye kọrọnụ anyị ọ bụrụ na eziokwu na eziokwu na ihe nna ifeanyị mere bụ ihe o kwesịrị ime na otu a ka o si dị na iwu ọbụla eji onye n'ala igbo gwakwanụ anyị ọ bụrụkwa na ihe ifeanyị mere abụrọ ihe dị mma ee, na ọ ghọtarọ unu agwa anyị ka e nwee ike ka a kọwara ya ka o nwee ike ghọta n'ihi na ihe bụ igbo tradition ọ ọ ejimara ndị igbo na ndị igbo nwere nwekwara ike ndị igbo na-eme anabata ụdị ihe dị otu a a sị ebe nwa si lọ ụwa ya hiri ee unu enye aka wee kọwara anyị na nke karịrị anyị ịgwa unu eziokwu nke karịrị anyị kedu otu e ga-esi eje lụọrọ mmadụ nwaanyị onye ahụ amabu ihe ọ bụla ọ maburọ nwaanyị a lụọrọ ya na onye ọzọ abịa na-amụtara ya ụmụ amụtacha ụmụ asị na ọ nyanwa mgbe o luzi ịlụ nwaanyị mgbe o luzi ịlụ nwaanyị maara ihe bụ nwaanyị ọ gụcha akwụkwọ chọọ ịlụ nwaanyị asị ya na ọ na-alụkwa alụ na ọ second wife ọ na-ajụ anya alụgwere nke izizi e ji asị na second wife o kwuru ka wee daa ọ gbachara bụ ebe mmemme ofuma bụ ebicha ịlụ nwaanyị a sị ya mba maka ya na ụmụ ya ndị nwaanyị a mụtara ya nwaanyị a lụtara alụta mụtara ya ha niile na-eto ha niile na-eto ha niile na-emekọ ihe mgbe a na ụmụ ha niile na-emekọ ihe nwaanyị na-egbu ilu otu o si egbu ndị ọzọ nwaanyị na-egbu ilu ofuma ofuma otu ọ kpataghị nkụ ma ọ bụ jee iri ewu ghọtara ewu iri nwaanyị egbugide ya, ọ na-ebe na-akpọ ya anti kedụzi ihe o ji bụrụ na this age kịta ọ gbalutebe nwome friends nwome ihe ebe ọbụla ome- o- o- o- nwa nwaanyị ọbụla the woman hụrụ ya na ya as a friend ya ọ- ọbabịa ọgụ lụsobe ya ọgụ chụgharịma onye ahụ nyebe nsogbu disturbma na village and the worst bụ na a na-ekwu na ụmụazị these boys a mụtara amụta kịta na ọ bụ ụmụ ifeanyị ụmụazị ha na-ekwe ha na-asị ha ekwuzi ụdị ya kedu ihe bụ na ha nwa bụ these boys amụ ha kedu ihe ha na-akọ dị ya it's a very serious problem na family so igbo bụ igbo biko biko si gbatakwuru anyị chọrọ ịmata ihe unu ga-ekwu anyị chọrọ ịmata ntụziaka unu ga-enye ga-enwe ike wee baara ezinụlọ uru maka na agha dị n'ezinụlọ ahụ enwe nke na-ekwetazi ihe ibe ya na-ekwu ya bụ igbo bụ igbo unu echefukwere na anyị nọ anyị bụ ogodo tv entertainment and reality show na-epresentị unu akụkọ dị otu a ya bụ anyị na-atụghapụ okwu a ka onye ọbụla wee nwee ike wee kwuo uche ka anyị wee si na ya wee nwee ike mata n'eziokwu eziokwu ihe igbo tradition kwuru gbasara ihe dị otu a na a na-alụtara mmadụ nwaanyị ụmụ a mụtara na ya ọ bụ ụmụ ya ka na ọ bụrụ ụmụ ya onye mara ihe o nwere ike ịgwa anyị ya bụ onye tụpụrụ anyị ya tọghịsịara anyị ya ka anyị wee nwee ike si na ya wee ghọta unu echefuna I'm still your presenter Maazị John Onoh of Ogodo TV Entertainment and Reality Show God bless you tụghere anyị okwu a anyị chọrọ ịnụ olu gị God bless you have a nice day